Dia dhaoibh a chairde, tá mé ar ais arís, Donnchadh is ainm dom mar is eol daoibh agus inniu tá mé chun a rá faoi Kitty sa Gheimhreadh. Cad a dhéanann Kitty Tá sé fuar, tá sé dorcha, tá. Tá sé an-fhuar. Cad a dhéanfaidh Kitty? Feicfimid. Tar liom! Kitty sa Gheimhreadh, céadfhoilsithe faoin teideal Winnie in Winter le Oxford University Press, ba é Valerie Thomas a scríobh, Korky Paul a dhear agus ba é Seosamh Ó Murchú a rinne an leagan Gaeilge agus ba é an Gúm a d'fhoilsigh as Gaeilge. So, Kitty sa gheimhreadh. Ooh, nach bhfuil sé ag breathnú fuar, féach an sneachta agus an sioc ar an teach. Féach ar Winnie, Níl sí ag breathnú rótheolaí ansin freisin. Féach ar a brístíní agus an leac oighir orthu. Whoa, caithfidh go bhfuil sé an-fhuar ansin. Féach cé chun, oh, feicim Santa! Féach! Oh, agus sin fear sneachta, difriúil. Oh, agus féach. Tá sé an-dheacair, tá, níl ansin ach leac oighir agus ní féidir leis an éinín teacht ar an t-uisce. Agus féach ar Smúróg, féach, agus an sneachta chomh domhain sin. Agus féach, Kitty ag breathnú fuar, nach bhfuil? Bhí Kitty Cailleach ag crith leis an bhfuacht. Bhí brat sneachta ar an ngairdín. Bhí an t-uisce reoite agus coinnle reo anuas as na díonta. Táim bréan den gheimhreadh, arsa Kitty. N'fheadar cad a dhéanfaidh sí. Tháinig Smúróg isteach trína dhoraisín féin. Bhí a chosa fliuch agus coinlíní reo ar a fhéasóg. Bhí Smúróg bréan den gheimhreadh freisin. Féach ansin. Ó, féach cé chomh fuar is atá sé. Is Kitty ansin. Ja, is ag rud éigin maisiúchán éigin a dhéanamh ansin, an bhfuil? Go tobann, bhuail smaoineamh Kitty. Thóg sí anuas an leabhar ina raibh na focail draíochta scríofa agus thosaigh á léamh. Féach air ansin ag déanamh dianstaidéir, tá spéaclaí léitheoireachta fiú uirthi, leis an dianstaidéar a dhéanamh. Ó, agus a sheas sí ar eireaball smúróg, féach air! Aaaaaaaaa! Hm. Hm caithfidh go bhfuil Santa caillte? Tá sé fós ann. Féach air! Tamall ina dhiaidh sin chuir sí uirthi a cóta olla a hata, a buataisí sneachta, a láimhíní agus a scaif. Rug sí ar shlat draíochta agus amach léi. Bhí a chóta fionnaidh ar Smúróg cheana agus ghabh sé amach freisin. Bhí tuairim aige go raibh rud éigin spéisiúil ar tí titim amach agus theastaigh uaidh é a fheiceáil.

Agus cad é mar dhraíocht! Feicimid cad a tharla. Láithreach bonn bhí an spéir gorm agus an ghrian ag taithneamh ar theach Chití. Bhí an sneachta go léir imithe. Ní raibh an geimhreadh ann níos mó thart ar theach Chití. Bhí sé ina shamhradh buí. Bhain Cití di a cóta, a hata, a buataisí sneachta, a láimhíní agus a scaif. Fuair sí a cathaoir ghréine agus amach léi sa ghairdín ag déanamh bolg le gréin. Á, tá seo go haoibhinn, arsa Cití. Is fearr liom go mór an samhradh. Luigh Smúróg faoin ngrian agus é ag crónán. Is fearr liom go mór an samhradh ná an geimhreadh, ar seisean leis féin. Ó, nach mbreathnaíonn sé sin go deas teolaí, agus féach an fuacht ansin agus ansin, agus níl ach an scoilt bheag seo, áit a bhfuil an ghrian ag spalpadh anuas orthu. Ar fud an ghairdín bhí na hainmhithe beaga ag dúiseacht, Músclaíodh iad as codladh an gheimhridh agus ní mó ná sásta a bhí siad. Siúd amach ar an bhféar iad ag meánfach. Tá sé róluath don samhradh fós! a dúirt siad. Is mian linn dul ar ais a chodladh! Go dtí sin bhí na blátha ina gcodladh faoin sneachta. Láithreach bonn dhúisigh siad agus thosaigh siad ag fás. Na duilleoga ar dtús agus na bláthanna ina dhiaidh sin. Ach bhí an ghrian ró-the dóibh. Chrom siad a gceann. Bhí na bláthanna áille ag fáil bháis. Bhí Cití buartha. Níor thaitin samhradh álainn Chití leis na bláthanna ná leis na hainmhithe. Ansin chuala sí an fothram. Féach. Sneachta agus sneachta féach fásra mór ansin. Féach an éan ag teacht isteach freisin, ag eitilt go tapaidh. Áit a bhfuil sé go deas teolaí. Ó, agus níl Cití ag breathnú róshásta go tobann é. Féach na súile uirthi. Chas Cití thart agus cad a bhí taobh thiar di ach slua mór daoine. Bhí siad go léir ag déanamh ar a teach. Féach orthu, na céadta, go tobann. Agus é chomh fuar ansin agus an sneachta agus ansin tá an líne ann agus beidh, bhfuil sé go deas grinn. Agus féach na hainmhithe, faitíos orthu, tá ag imeacht go tapaidh, nach bhfuil? Phlódaigh siad isteach ina gairdín. Bhain siad díobh a gcótaí, a hataí, a mbuataisí, a láimhíní agus a scaifeanna. Shuigh siad amuigh faoin ngrian. Shiúil siad ar bhláthanna Chití. Chaith siad craicne oráiste ar an bhféar. Chuaigh siad ag lapadaíl i linn Chití. Féach, cóisir mhór, duine éigin ag canadh ansin. Picnic. Ó, báibín ag screachadh. Hmm. God, tá sé ag éirí tar éis éirí níos plódaithe fós. Féach an líon mór daoine ansin. Tar éis tamaill ní raibh aon áit do Chití ná do Smúróg sa ghairdín. Isteach leo sa teach agus d'fhéach amach an fhuinneog. Bhí an gleo gránna. Bhí an áit ina chiseach. Tubaiste a bhí i samhradh álainn Chití. Ansin chuala Cití fuaim ait eile. Ceol gligíneach. Féach uirthi thuas ansin anois. Níl sí fuar, ach níl sí sásta ach an oiread. Bhí uachtar reoite á dhíol sa ghairdín! Bhí Cití ar buile ceart. Rug sí ar a slat draíochta. Rith sí amach. Bhuail sí a cos ar an talamh, dhún sí a súile, d'ardaigh sí a lámh, chroith sí a slat cúig huair agus Tuppernatabernaturnapatron! Hey, tá Daidí na Nollag fós ann freisin! D'imigh an ghrian. D'imigh an spéir ghorm. Thosaigh sé ag cur sneachta. Chuir na daoine orthu a gcótaí, a hataí, a mbuataisí, a láimhíní agus a scaifeanna agus rith siad abhaile. Chuaigh na hainmhithe ar ais a chodladh. Chuaigh na bláthanna ar ais faoin talamh go dtiocfadh an t-earrach. Gach éinne ag rith go tapaidh. Ó, bhí sé gnóthach ag na fir sneachta ansin. Á, tá a fhios ag na daoine nach bhfuil sí sásta so táthar ag rith chomh tapaidh agus is féidir. Ó, tá duine éigin tar éis titim agus tá an cailín sin ag seasamh ar shrón an fhir. Ouch. Chuaigh Kitty agus Smúróg ar ais sa teach. Réitigh Kitty muga cócó agus bonnóg the di féin.

Féach ar an leaba agus iad ag breathnú amach an fhuinneog. Ah! Agus tá duine éigin ar tí bualadh isteach chuici. Ó! Nach deas an pictiúr sin? So. Bíonn Kitty agus an Geimhreadh. Yeah, do thaitn an scéal sin liomsa anois. Agus go dtí an chéad uair eile, níl ann ach a rá, slán libh anois!